Inniu thá an-chuid crainn á chur ar mhaithe an timpeallacht. Is rud mór é is dócha don chlann mar beidh na crainn seo ann agus muidne ag fáil bás. Nuair a bheidh mise níos sine b'fhéidir go mbeidh mo pháistí fhéin agam agus má thá an timpeallacht olc ní bheidh aon saol ann do mo pháistí. Agus is dócha go gcuireann sé sin buairt ar an-chuid daoine. Níl ann ach méid beag ach má dhéanann gach éinne píosa beag seo. Tá an-chuid dochar á dhéanamh mórthimpeall an domhain. Tá daoine ag fáil bás mar gheall ar dhrochaimsir agus rudaí eile, so is dócha go gcaithfear é sin a athrú. Tá beacha ag mo dhaid istigh taobh thiar díom ansan, taobh thiar den fál. Tá painéalacha gréine thuas ar an tseid ansan againn taobh thiar díom agus táimid ag iarraidh leictreachas a chaomhnú.
Is tionscnamh náisiúnta é seo anois agus tá siad ag iarraidh milliún crainn a chur ar fud fad na tíre, crainn idir dair agus crainn beithe agus crainn fia-úll agus an-chuid crainn dúchasach. Inár measc is é Ciarán agus Mamó, Marion Uí Ghealbháin, agus ár páistí ansan tá Dónal, 15, tá Déithín, 13, Ellie, deich, Aoibhinn, ocht, agus Seán Bán Ó Gealbháin, thá sé a cúig, sé bliain d'aois, agus thá siad anso chun rud éigin a chur thar n-ais don timpeallacht agus cabhair don timpeallacht. Thá fhios againn go léir leis an an díobháil, leis gach rud athá tar éis tarlú le cúpla bliain anuas go gcaithfimid rud éigin beag a dhéanamh. Thá na beirt fhear inniu ag cur na crainn agus úsáideann siad an. an tslí Miyawaki, go gcuireann siad an-chuid crainn ann. So táimidne ag fáilt míle agus cúig céad crainn inniu. Beidh iomaíocht ann idir solas agus an uisce agus ithir agus gach rud agus fásann siad níos tapúla ná mar a fásann siad más rud é gur tú just ag cur crann ina aonar. Now, is linn an talamh fós ach just táimidne ag cur na crainn. anseo agus an spás seo a thógaint. Is rud iontach é is dócha don timpeallacht agus bithéagsúlacht chomh maith agus áiteanna a thabhairt do phlandaí agus ainmhithe beaga maireachtaint ann.
Tá cúigear sa chlann againn agus mar is eol do chách tá saghas imní ar gach éinne mar gheall ar an timpeallacht agus ní taise do na páistí, tá siad an-churtha amach mar gheall ar an méid atá á aireachtaint acu ar na go léir an t-am ar fad agus just bhraitheamar go bhféadfaimis rud beag, an-bheag, a dhéanamh. Díreach go bhfeiceoidís go raibh iarracht éigin á dhéanamh againn chun rud éigin a dhéanamh chun an timpeallacht a chaomhnú ar shlí éigin agus mar sin tá na crainn seo, crainn dúchasacha, á gcur anseo ar an talamh againn ar maidin. Bhuel, roghnaíomar an taobh sin den pháirc mar ní chuirfidh sé as do chúrsaí peile ná cúrsaí iomána so is féidir leanúint ar aghaidh leis na cluichí ansan ar an dtaobh so den bpáirc agus beidh na crainn curtha istigh ansan agus is dóigh liom gur féidir leo crainn a chur pé áit má thá aon phaiste talún in aon chor agat is féidir crainn a chur agus is dócha go roghnaíonn siad na crainn ansan in oiriúint don suíomh atá agat agus mar sin. I bhfianaise a bhfuil tagtha chun cinn anois as COP le déanaí, Thá sé soiléir go bhfuil carn le déanamh, agus bhraithfeá babhtaí ná faighfeá mórán a dhéanamh. Ach is dócha, ar an dtaobh eile dhen scéal, dá mbeimíst beagáinín dóchasach, b'fhéidir go bhfuil rudaí gur féidir linn go léir a dhéanamh, agus gur féidir linn cabhrú i slí an-bheag chun cúrsaí a leasú.